u ka waati u t'u ka waati bɔ a sira ma ɛ est ce que politicien sigalen tɛ waati fɔlen ninnu de la mais ɛ sigana ye fɛn min ye waati transition transition kɔni ye waati déterminé de ye waati dɔ la a bɛ daminɛ waati dɔ la a bɛ taa laban waati dɔ la mais o k'a sɔrɔ transition kɛra kun min kama o kun yɛrɛ o bannen don kɛ n'i y'a mɛn ko transition ko coup d'état de kɛra coup d'Etat de kɛra ka na ni transition ye o, coup d'Etat kɛra kun jumɛn de kama? coup d'Etat kɛra an ka faso minɛni de kama an na, k'an ka yɔrɔ jeni, k'an ka an balimaw ka yɔrɔ jeni, k'o forow jeni, ka na baga an ma an ka dugukolo nɔfɛ, président dɔ de tun bɛ yen o de ma se k'o solutionner o, an an balimaw bɛ ka fa, an ka kan ka, balimaw ka kan ka taa baara min kɛ kungo kɔnɔ olu bɛɛ jɔlen don, activités bɛɛ jɔlen don. ko an ye jamana kelen ye o de nana ni coup d'Etat ye o de nana ni coup d'Etat ye minnu nana transition o fanga la donc olu fana baara dɔ de b'olu bolo ka kɛ o mais n'o baara ma kuncɛ n'a fɔra sisan ko eh, kalo wɔɔrɔ nin kɔfɛ élection bɛna boloda o kalo wɔɔrɔ kɔfɛ ni kalo duuru kalo naani sera ni faali yɛrɛ juguyara kɔrɔlen kun élection bɛ se ka kɛ cogo di n'i y'a mɛn ko élection k'a kun ye mɔgɔw bɔ ka voter de ye ko ni min ka jama cayara e de ye faama ye e ni jama e ma jama sɔrɔ ko ka voter e bɛ mun fa faamaya kɛ

An ye fɛn min kɔni mɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o ye refondation ye ani n'o ye ka sigi sen kura di jamana ma an kɔni b'o mɛn su ni tile refondation refondation ɔ baara minnu kɛra o hukumu kɔnɔna na kabi transition n y'a fɔ cogo min na acte fɔlɔ ka na bila bi bi in na ani baara minnu bolodalen don physiquement aw hakilila ye mun ye o la aw hakili b'a la ko yɛlɛma in bɛ ka kɛ a kɛcogo la wa? ɛɛ ni a fɔra ko yɛlɛma d'abord n b'a daminɛ n'a fɔra ko yɛlɛma yɛlɛma tɛ fɔ da la ye o yɛlɛma bɛ daminɛ hadamadenw kɛcogo kɛcogo de la o i yɛrɛ kɛcogo de don sinon an ka yɛlɛma an ka yɛlɛma ɛɛ non o tɛ n'e ka so da yɛlɛma o tɛ n'e ka dugu yɛlɛma o i yɛrɛ kɛcogo i ka baara kɛcogo yɛlɛma in fɔkun de y'o ye yɛlɛma in fɔkun de y'o ye ɛ n'i ye to de san an k'a fɔ ɛɛ concours minnu bɔra san concours minnu bɔra san i bɛn'a ye ko ɛɛ ça a été quelque chose de transparent ah dɔw ye concours sɔrɔ sisan sisan sisan a a t'u kɔ a t'u ɲɛ même hier soir n ye cɛ dɔ ye télé la a tilala kalan na plus de sept ans mais a bɛ yaala de ka kako de feere dugu dugu kɔnɔ kako de ye kɛmɛ ci ci bɛ k'a kɛ wotoro kɔnɔ a bɛ yaala k'a feere ale bɔra ka fonction de kɛ sisan ka fonction sɔrɔ fo k'a téléviser a bɔra surɔ sɔgɔmada a seginna ka bɔ fana o b'a jira k'a fɔ ko olu de ye yɛlɛma ye acte dɔw tun bɛ kɛ ka kɔrɔ sisan o actes bɛ ka dabila fɔlɔ aw b'a kɛ ne ka da ne tilala kalan na en deux mille quatorze ne yɛrɛ y'an ka dugu wale fɔlɔ de na an ye ekɔli créé 93 ne y'a ekɔliden fɔlɔfɔlɔ de ye ekɔli communautaire de base an faw de tun b'a sara kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ kalo kalo ka CEP sɔrɔ 98 ka DEF sɔrɔ 2002 ka bac sɔrɔ 2005 ka tila eh, maîtrise kɛ 2010 ka sɔrɔ ka eh, eh, fɛn ENSUP kɛ ka tila 2012 Mɛ ne tarawele kɔnɔ ne ye ba sɔrɔ den sen ka den bɛ sen ka taa bisimila sa ka ne bɛ kɛ sa ka bɛ sa ka ne bɛ kɛ mɛ ni ko n tɛ o fɛn dɔ de bɛ yen ɔ olu sɔrɔ sɔrɔ olu de fara fara fara la ɲɔgɔn kan olu de kɔrɔ filɛ ta jamana in kɔnɔ kalanku tun bɛ tugun jamana in kɔnɔ kungo dɔ kɛra dɔw kanda dɔw ma tugun ali yɛrɛ ye sali kɔnɔ mɛ kan dɔ ka muru bi walimuru de tun na walimuru de tun na n bɛ se ka seya dɔ ta fa dɔ kan ne tun bɛ fa dɔ bolo mɛ a cɛlima ye n'a yɛrɛ tɛ kolon don n'i y'a tɔgɔ fɔ sa aw bɛɛ b'a dɔn ne tun b'aale bolo ne n'a musosonin ɲinin de ye kɔkolo kɛ ɲɔgɔn fɛ ne taara sɔrɔ so fɛ a sigi b'a ka bi kɔnɔ ne donna k'a fo ka ye kɔnɔ a ko ne ma ko zan ko nin ye ne muso ɲini ka dusu di ale ka seko tɔgɔ ko ko jalo ɛsa tɛ jalo a ko jalo nana ye sa mɛ a ma a yɛrɛ mana dɛmɛ dɛ ale de nana ka na a ka dusu di jalo ma ko jalo ye sipere de ma na dusu di ma mɛ jalo na dusu di ma sa ne kan ka dusu kasi di a ye dusu kukuru ta k'a bila tiriwari kɔnɔ parfini sa bɔra a ye ne wele a y'a den bila ka ne wele ko ne ka taa ko sa bɔra ale ko ka taa résultat bɔra ko ni résultat liste min bɔ ale a dugumana b'a dugumana kasisite ni n passéla k'a fɔ n ma passé don o de ne ka taa jɔn ye mais a don ne taara ka taa la ne y'a sɔrɔ ne ma passé ne nana ka na a fɔ a ye ko ko ye nɔ dɛ donc i y'i muso ka fɛn minɛ dossier minɛ ko kuruso minɛ e ta ka kute o ɲɔgɔnna kɛmɛ de bɛ jamana kɔnɔ bon ne yɛrɛ sigilen su su ne ye san naani de kɛ cɛ in bolo gendarmekɛ in bolo ne bɛ taa ka taa digi su fɛ a ni ne de bɛ to dun sanfɛ toon ka a ko fa a yɛrɛ a bɛ to dun n bɛ si k'a digi fo ka taa sunɔgɔ san naani samiya kɔnɔ ne tun bɛna cikɛ n fa ye ne ka samiya cikɛ jɔra ne de bɛ taa a ka foro la a ka foro bɛ Ɲamana 52 hectares kabaforo filamuso dɔ n'a muso n'a denw u bilalen tun bɛ olu b'a ka misiw gɛn mais o san naani kɔnɔ ne sigilen su fɛ a bɛ 4 millions 2 millions 3 millions de minɛ mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛ fonction min nɔfɛ ne bɛ fɛ ka kɛ min ye a bɛɛ tun bɛ traité ne sigilen ɲɛna mais e tɛ taa mais ne ma taa
o ɲɔgɔnna baden baden de tun bɛ jamana in kɔnɔ donc an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an bɛ se k'a fɔ transition yɛrɛ yɛrɛ transition yɛrɛ ka ba tɛ dun ye

olu bɛɛ b'a la la an bɛ se k'a fɔ refondation an bɛ ka taa cogo min na e mais e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ jamana tun bɛ ka taa cogo min na fɔlɔ ani sisan cɛ an bɛ se ka cɛ dɔn ko la dɛ sinon kɔnɔko dɛ n'an tora parce que ala yɛrɛ ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko masiba tɛ bin jamana si kan fo a k'a sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ye ala ta taasira bila ni waati jan ye o ye kelen wa ɲɛmaa minnu tɛmɛna u man ɲi o waati ɲɛmaa de tun ye parce que ale bɛ mɔgɔ sigi a kɔnɔ waati min na waati min y'o waati ɲɛmaa de y'a kunna bon an bɛ yɔrɔ min na sisan maliden bɛɛ de ye segin kɔ segin kɔ k'ale ka baara minɛ sɛbɛko la ka mali mali a an bɛ se k'a fɔ a tila a majorité bɛɛ ko ten sisan donc o de nana ni Assimi yɛrɛ wa fɛn min bɛ se ka a yɛrɛ bɔ bolo la o y'a ma dugu ɲɛ sinon a y'a nin Choguel y'a ni jamana ma o bɛɛ de sinon an b'a dɔn ni an farala u kan alihamdulilayi mais n'an ma fara u kan bi sini a bɛ gɛlɛya fana an ka la to ala kana gɛlɛya gɛlɛya fana b'an kɔ dɛ sabu ka baba mɔgɔw o ye yɔrɔ caman tɛmɛ sa fo ka taa se fo

ka aliba kɛ an ye san min la a bɛ san kɔnɔntɔn san seegin bɔ fagali bɛ kɛ mais n'i y'u jɛnsɛnlen o b'a jira k'a fɔ ko ko sera a banyɔrɔ de la parce que n'u bɔla groupement u bɛ bombarder de u tɛ groupement u disperser sa de sisan an bɛ se k'a fɔ alihamidulilayi nin nin y'an ye o ban sira kan parce que population yɛrɛ farala population yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko ee an bɛ k'an yɛrɛ ɲini dɛ

ne bɔra dɔrɔn ne de mɔgɔ fɔlɔ mɛn ko ko nin bɛɛ ko p de dɛsɛ de tan ne ko h ne sera ma mɛ n ko kisa sɛsisi a ko ne ma ko ko k'ale muso bɛ dɛsɛmu kari la ko mɛ ne muso dɛsɛmu kari bɛ jɔ yɔrɔ bɛɛ ne tile kuran wuli ka tɛ wuli a ko ko n ka ɲininka n'i ma kan joli sɔrɔ a sa i' ye tɛ tɛ ye ah, mais ne n'o tilala ne n'o tilala kuma dɔ a ye hakɛto ɲini kɛ ko c'était un Togolais a ko k'a muso bɛ an taara a taara fo deuxième carré la a ye k'a muso bɛ du min kɔnɔ ne ye n da minɛ ka fo du da la ka se du kɔnɔ ka a y'i kɔ k'i jɔ da la a y'i jɔ da la ka don ka dutigimuso wele parce que dutigimuso in cɛ sara ka dutigimuso wele a jiginna ka ko muso fɛn fɛn b'i ka so a bɛɛ wele ka na k'ale muso bɛ yan mais a don cɛ cɛ kun don baarakɛla mɔgɔ naani de tun b'a fɛ a bɛɛ k'u ta finiko la muso ye Togolais muso de ye donc naaninan nana dɔrɔn a ko nin y'ale muso fana ye ko k'ale cɛ don paf a y'i jɔ yen u tilalen u taatɔ fana u tɛmɛna n ka da fɛ a n'a muso bɛ ɲɔgɔn u bɛ ka ɲɔgɔn ta moto la ka taa yafa deli ne fɛ c'est ça donc ni bɛɛ y'i jɔ i jɔ bɛɛ bɛ k'i i jɔ i jɔ i jɔ ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ a bɛ ka baaraw nɔgɔya a bɛ baara bɛ nɔgɔya hali élection date min fixée filɛ nin ye ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ a bɛ kɛ o mais ni bɛɛ ma jɔ i jɔyɔrɔ la a kɛcogo t'a la koyi

Sɔrɔdasi ninnu tɛ mɔgɔ si ɲɛ anw kɔ i kɛra politicien ye o i kɛra fɔ ye o surtout politiciens e ko sɔrɔdasiw de bɛ k'an garidi n'a ɲɛna sa sɔrɔdasi de n'a d'an ma a ye ha ka fɛn na ɔ mais n'a ma ɲɛ kun an bolila ka bɔ dɔ de la ko man ɲi n'a ma ɲɛ an bɛ taa saba yɔrɔ kelen de dɛ an si' la dɛ to yen bon n'a y'a dun échouera ninnu bolo hali anw mɔdenw a tɛ ɲɛ o bolo parce que anw mɔdenw an bɛ se k'a fɔ an dɔw bɛ yen an ye mɔdenw sɔrɔ ka' yɛrɛ